aa kalata inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani so chawango kaya muli bwanji anzathu inu kumangalande uko kuda atchona ukamba za ife kwanu kuno kuchikumbeni moyo ukulimba achimwene komabe paja amati mu zonse tikuyenera kuyamika tikumangoyamika kuti zimatha leza moyo ukadalipobe tikupumula ada achimwene chimenecho ndi chofunikira kwambiri kodi mmadziwa kuti kutumiza katundu wanu ndi kwezy courier ndiye kuti nkhawa zonse za mmene katundu wanu atayendere mmakhala kuti mwapachika Ukawasiyira a Kwezy Courier kuti anyamule katundu anu akafike kumene akupita, zimakhala za dongosolo. Amakafika nthawi yabwino. Okalandira amakatenganso tsiku lomwelo. Komanso amakhala kuti wasamalidwa kwambiri. Ichi n'chifukwa chake anthu ambiri kwathu kuno amagwiritsa ntchito Kwezy Courier akafuna kutumiza katundu wawo. Njodalirika kwabasi. Kwathu kuno kuchitika zambiri achimwene. Zina zoti a Pulofeti Bwande Bwantasa analosera kale m'mbuyomu, koma monga mwa nthawi zonse, kalipo ndithu kagulu kena kake kamene kamanka nanena kuti aah, o Bwande zokamba zawo sikuti muzitengere kwenikweni, ali nkuchikamwa kwakukulu, amakonda kulankhulalankhula. Kwathu kuno ulendo wina achimwene tidalankhulapo za ufulu wochuluka pa malonda umene ulipo. Tidalankhulapo kuti nthawi ina yake umadzatipweteka kwambiri. Demokalase! inabwera ndi zakenso. Anthu amakhala ndi ufulu woika mtengo umene akufuna pa malonda awo. Akangodzuka m'mawa amatha kuika mtengo ndipo palibenso woti mfwee. Tinalankhulako za izi achimwene kuti kubwerako ngakhale ufulu uli apo, makosana amayenera kutiteteza ife akapunthabuye, akhakhakha a kuno kwa Chafera M'thengo. Ndithu penapake amayenera kumatiganizira akuluakuluwo si zoona ayi. pena pake pamayenera kupezeka ndithu nzeru zina zake zoti ena ake amene akutengera mwayi kukweza katundu mmene akufunira opanda chifukwa china chilichonse adzitha kufunsidwa kuti kodi izi zikuti bwanji akuluakulu ndiye mwati chifukwa chani shuga mwamukweza chonchi ifeyo bwantasa timaona ngati kuti pali kulekerera ku mipandoko ndiye paja amati muvi woyang'anira umalowa m'maso kamzimu komwe kaja komapanga zinthu mochedwa ka u DJ dzidzidzi kaja kakutipweteketsa kwambiri kakukhala ngati kakuyenda m'mitima ya anthu ambiri kwathu kuno inde zinthu zikutivuta pa dziko lonse ndalama yavuta chuma chasokonekera koma kodi imeneyi sindiye inali nthawi yabwino yoti akuluakulu kumipandoko atiteteze kuti makosana amene akufunanso kupapanga za papsa tong'ola ndi kumakolola posalima asowe poyambira N'chifukwa chani makosana a Alliance akhala duu pa nkhani zofunikira ngati izi? Kodi n'chifukwa chani tili ndi anthu m'mipando ngati akukanika kutithandiza kuti manyasafe tisamafinyike? Sizoona ayi, pakuyenera ndithu kuchitika kena kake kochita ngati kachita Mwavandamu talekerera kwa nthawi yayitali. Lerolo anthu sangamalimbirane shuga, kumagula pa 2,000 paketi imodzi, ena akebe ndikumakhala m'maofesi ali phee ngati palibepo chimene chikuchitika. Aya amwene, life ya bwanji imeneyi? Ndi Namagetsiyu tinayeserera kumuuza Kafadala kuti, A KD, basitu apa zativuta. Nyumba muno phala ndiye mudzingodyera matsukwa basi, shuga sitingakwanitsenso kugula, wasanduka pangolini, Kachinyama kosowa kwambiri koma ka mtengo wake. Anaopsezatu akuti yayi sangaimva imeneyo. Za matsukwa ndi za ifeyo anthu amakedzana. Akuti mmatsukwa mmakhala zambiri, mmagwera mphemvu, ntchimbiri za makoswe ndi zina zambiri. Iwo akuti za matsukwa sapanga nawo. Tifune tisafune koma shuga timupeze basi. Zikumadzaoneka kuti chidodo pochita zinthu chitipweteketsa kwambiri. Talekerera zinthu kwambiri Nchifukwa chake ngakhale anthu ali ndi ufulu woika mtengo pa malonda awo, komabe akuwonjezera kwambiri ife ndikumangoyang'anira. Mafuta ophikira kukweza mtengo kwambiri, ife nkumachedwa ndi makalata. Ayi mutsitse, apo ayi ti- tipangapo kena kake. Ah, litinso? Nthawi ikupita kaya. Aonetseni anthu kuti makeso ali m'manja mwanu. Nchifukwa chani tikumachita zinthu mokhala ngati moyeserera choncho? Anthu ena ake akufunikirabe timakani agwedezedwe auzidwe masewera mukupangawa muzikapanga ku Kilimani osati kunoyi. Aonetsedwe ufulu uliwonse umakhala ndi udindo ndipo ena ake akati phee si makapeyi. Moyo kwathu kuno kulimba chimwene koma kulimba kwina kwake ena ake akumachita kukukolezera chifukwa atsogoleri athu agona tulo tofa nato. Sindikudziwa ngati akudziwa choyenera kuchita. ochatsika ndi onzawo osalima zikumadzaoneka kuti ali ndi chintchito chachikulu ali ndi anthu m'mipando amene sakudziwa zoyenera kuchitika gulu lalikulu la nduna koma zochitika zake zoseketsa kwambiri ziganizo zina zake zoona kumachita kudikira kuti osalima ndi ochatsika ati chani kenaka ndikuyamba kumadzaoneka ngati akugwira ntchito koma zoona ochatsika ndi osalima afike pomayenda ndi chikwapu m'manja kuti zinthu zina zake ziyambe kuyenda kumagwira ntchito chifukwa makosana awiriwa ayankhula patokha kumaoneka ngati palibenso nzeru yonse imene tinayo zoona nthawi inaake malipiro akuchedwa kwa anzathu ogwira ntchito m'bomamo ena ake ulendo uliwonse akumangonamizira za chifimisi akuluakulu kumpandoko basi kumangokhalanso nkumangolira chifimisi chikutizunza basi malipiro kumachedwa nkhani nkumangoyendera chifimisi mpaka nazidachita kutengera wocha tsika ndi anzawo kuchita kukayendera ukafufuza kuti chikuchitika kodi ndi chani akuluakulu ndiye pakalapakala mabeseni amandasi m'manja ayi ah, ujeni e apa zidatere apa mpakumwa apa mposamba pano nkhasako, malipira kumalowa mu nthawi yake ndiye kumadzifunsa kuti kodi chinkavuta chinali chani nanga zidatheka bwanji kuti zinthuzo zisinthe kodi ndiye kuti tidzichita kudikira kuti kumpandoko alawererepo ndiye tigwire bwino ntchito chibwana chimene chimagaya alayansi bwanji koma minyama chani zinthu zikumachitika anthu kumudzi kuno ndikumaphinjika makosana oyenera kutipatsa chiyembekezo ata osaoneka ali kotsegulira mawekishopu ndi ma alawansi basi zativuta zatisokonekera loko mmodzi ofotokoza kuti ayi musadandaule zikhala bwino ayi ndithu ali du zombwambwana zenizeni kupanda kusamala nkhani zing'onozing'ono ngati zimenezi ndithu sizitha bwinoyi nakamba kale ndipo sindikufuna kubwerezanso kuti chuma chathu chili m'manja mwa anthu obwera ndipo akafuna kutikhaulitsa akhoza kutikhaulitsa mtundu wonse akhoza kubisa shuga ndi kumukweza mmene akufunira makosana athu kungokhala ali phee kumatisiya tokha tidzivutika tidzikanganirana shuga ngati tikukanganirana moyo mpaka na msitolo adzitipangira bajeti kuti aliyense shuga muwiri muwiri mwamva mwamva abwana tasa ngati mukufuna khumi ndiye kuti mukatengane banja lonse mubwere pano kwe inuyo na magetsi agoloso kafadala komanso nzake mandaliza ndiye aliyense agule muwiri muwiri ndiye kuti khumi ameneyo wakwana koma zoona zoona zaka zino tizikhala tikumalimbirana shuga zoona nzimbe tikulima kwathu konkuno zoona tizichita kukhala ngati nzimbenso tikukayitenga kunja koma chikuchitika ndi chani makamaka mafunso aja mpakana pano achimwene sindikuthabe kupeza mayankho ake kodi nchifukwa chani zinthu zokhazo zofunikira kwambiri pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ndiye zikukwera mtengo kwambiri kuyerekeza ndi zinthu zamanyado ngati deruni komanso ndudu zafodya Kodi mmesa chumacho chikavuta chimakhala kuti chavuta paliponse? Nanga chifukwa chani pali tsankho lotereli? Koma ena ake mwati sakuchitira dala kufuna kukhaulitsa a Alliance kuti mwina adzipanga zija zoti pajatu munkafuna kwambiri udindo ndi umenewu. Mwana akalilira nyenga ya nsatsi mlekere. Sizoona ayi, mwamva inu? Aya, ah, ndakwiya nazo kwambiri aise. Aya, iya. ase barman mm, ndipatse madzi ndikomoke ine aa life ndi choncho basi long live obwande ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande amavuta kunyasalande sunga mpenzi